А хабзэр сыт дей щыӏэн ӏуэхугъуэкӏэ, а хабзэр гъэзэщӏэн хуей ӏуэхугъуэкӏэ лажьэурат. Абы ипкъ иткӏищӏэ, псалъэмэкӏэ, зыгуэрым и унафэ щӏын хуейуэ щытми, ар хей ящӏэ ящӏт псалъэм щхьэкӏэ зыгуэрым и унафэр. Хей ящӏын щхьэкӏэ, армыхъуам мысэ ящӏын щхьэкӏэтэкъым, псалъэм щхьэкӏэ. Ар зы щапхъэ цӏыкӏуу къащтурат. Мыдкӏэ Тша хъуа щыхъум де, хабзэ жыхуэтӏэхэр тхылъымпӏэм макӏуэри. А тшахэр зыгуэр къэхъу нэужь, а къэхъукъащӏэр ауэдизкӏэ емылейуэ щытын хуейщ, мо тшам теухуауи. А тшар пщигъэгъупщэжу нэгъуэщӏ тша гуэр къэхъуу, ар пщигъэгъупщэжу нэгъуэщӏ гуэр къэхъуу, ауэду къэхъун хуейуэ зы хабзэ гуэр йожьэ, мыхабзэ гуэр. хабзэншагъэ гуэр йожьэр абыи, прецедент хъууэ щӏедзэ, прецедентнэ гупсысэкӏэ уиӏэу мэхъур. Къэхъукъащӏэ ар щӏэ? Къызэрыхъун хуейр, къызэрыщӏэн хуейр щӏэуэ зыгуэр емылейуэ мыхабзэрэ къэхъун хуэмейуэ иджы, къэхъун хуейр емылейуэ зыгуэр мэхъур. Цӏыхум и психологием зехъуэжыр. Къохъур законхэр, къохъур. Наукэхэр къохъур. Абы ипкъ иткӏэ ахэр зы къэмынэу текстхэр, зы текстым адрей текстыр игъэкӏэрэхъуэжыр, игъэныщкӏужрэ аргуэру абы зишхыхьыжрэ, аргуэру игъэныщкӏужрэ, игъэкӏэрэхъуэжрэ, абы зишхыхьыжрэ зы абрагъуэжьу зыгуэрхэр къэпщу, къэпщу, къэпщу ауэдэ защӏэу къэхъурэ нобэрей цивилизациеррэ зэрызищӏынур имыщӏэжу ауэдэ лъэныкъуэмкӏэ кӏуауэ псалъэми емыдэӏуэжу, псалъэр зищӏысыр имыщӏэжу ауэдэм дитщ. наукэм теухуауэ, мыдэ ди адыгэбзэм теухуауэ къэхъун хуей ӏуэхугъуэщ. Псын хуейуэра? Зыгуэр къэхъуу бгурыӏуэ нэужькӏэ, ар макъхэм мыхьэнэ яӏэмкӏэ гъэпсын хуейуэра? Псын хуей, ауэ псауэ щыӏэщ мыхьэрийрэ. Къэгъэщӏэрэщӏэжын хуейуэра уигукӏэ? Мыр уадыгэу щытым, занщӏэу къэпщӏэжыну ӏуэхущ.
Зызыхъуэжыр псалъэм и мыхьэнэра, хьэмэрэ дэ абы худиӏэ еплъыкӏэра зызыхъуэжыр? Псалъэм и мыхьэнэхэми захъуэж. Адрей бзэхэм сытым дей псалъэм щхьэкӏэ зы бзэ гуэр къащтэ абыищӏэ. урысыбзэ жытӏэм. Бзэщӏэ Пушкиным зы бзэщӏэ къигъэунэхуа псалъэм щхьэкӏэ. Урысхэм ауэ сытми жаӏэкъым Пушкин это наше все жу. Пушкиным и зэманым ипэкӏэ щыӏа бзэхэр псалъэм щхьэкӏэ ар нэгъуэщӏ бзэт. Пушкиным и зэманым мыкӏэу къэкӏуатэ нэужь ар нэгъуэщӏ бзэщ. Шекспир и зэманым акӏэ щыӏа бзэр нэгъуэщӏ бзэщ, мыкӏэ укъэӏэбэм нэгъуэщӏ бзэщ. Зы цӏыхуми бзэ псалъэр бзэр ихъуэжыфынкӏэ хъуну, ауэдэ бзэхэр, ауэдэ бзэщӏэхэр, ауэдэ бзэщӏэ жыхуэтӏэхэр. Адыгэбзэм де адыгэм абдежым тӏэкӏу нэгъуэщӏу еплъын хуей, адыгэбзэр абыхэм яужь иувэрэ, ауэдэ бзэщӏэхэм яужь иувэрэ. Абыхэм зэрызащӏу, абыхэм я щӏэр нэхъ лъэщу ибжу, абыхэм зэрызащӏым ещхьу зищӏын зыщищӏидзэм де, абдежым езым и псалъэхэри ихъуэжынкӏэ хъунущ, амыхъуам адыгэбзэм езым и лъабжьэр псалъэраӏым. Адыгэбзэм езым и лъабжьэр мо къэӏур ӏулъэхъура ӏубзэращи-щэ, а къэӏуауэ макъ къэсхункӏэ къыщыӏум де, макъ къэсхункӏэ ӏункӏыбзэ, езым ӏункӏыбзэ иӏэжу, Зы ӏулъэ гуэр зы ӏубзэ гуэр щищӏэ, а ӏубзэр лъабжьэ щыхъум де, тӏум щыгъуэми а ӏубзэмкӏэ къэпщытэж мэхъури, умыхъуэжу куэдрэ къэкӏуэфынущ, абы укӏэлъыплъ нэужь. Абы укӏэлъымыплъыж щыхъум де, адрей бзэхьэм ещхь мэхъури, адрей бзэхьэм зрегъэщхьри, тхьэмыщкӏафэ занщӏэу къытоуэ, адрей бзэхьэм Шекспир яӏэр уэ уиӏэм Шекспир, лӏо пщӏэну, утхьэмыщкӏэӏэ. Адрей бзэхьэм Пушкин яӏэр уэ уиӏэм, лӏо пщӏэну, утхьэмыщкӏэӏэ. Аращи, дэ тхьэмыщкӏафэ занщӏэу къыттоуэ уэр аби. Абыхэм я бзэм зэрызащӏхьэм ещхьу абы я бзэм уэ уи бзэм унафэ къыхуищӏу, абы я бзэм и щыгъын уэ щыптӏагъэу, абы я бзэр зыӏут гъуджэм дей уэри уувэрэ занщӏэу фаджэ ухъуу, теплъаджэ ухъуу хуэдэу мэхъу занщӏэу. Ара адыгэбзэм щыщӏыр. Ауэ адыгэбзэм и ӏуэхур нэгъуэщӏщ. Адыгэбзэм езым и хабзэмкӏэ зэплъыж нэужь, ауэдэ ӏуэху лъэпкъ хэлъкъым. Занщӏэ и пӏэм иувэжын, зыри мыхъуажу, зимыхъуэжу. Хъуэжа щыӏэу щытми, псалъэфӏкӏэ нетӏэ унэхъун и тӏуэдаӏэ. Хъуэжа щыӏуми, и щыпкъэ дыдэри къэпщӏэжу занщӏэу. Аращи, адыгэ лъэпкъ жыуэтӏэу нобэ зи гугъу тщӏыр. Адыгэбзэ зыӏурылъын хуейуэ дыбжыр. Адыгэбзэр иджыри хъума, а лъэпкъымкӏэ хъума хъуауэ уэдэ зыгуэрщи. Адыгэбзэ ищӏэми имыщӏэми. ищӏэжми имыщӏэжми, ауэ зрихьурэ нобэр къызэсым и гуэкӏажирэ. Адыгэбзэм шыхьэжын лъэпкъ Тхьэм ищӏ.
Алыхьым жиӏэ, нэрылъагъу Тхьэм ищӏ. Адыгэбзэм шыхьэжурэ и псэр къыхыхьэжын Тхьэм ищӏ. Абы иригуфӏэн дэтхэнэ зы садыгарэ жызыӏэми Тхьэм иригъэлъагъу.

Нобэрей адыгэбзэ жыхуэтӏэр-щэ, дэ ди адыгэбзэр Къалэкӏыхь нэс ущӏимышэри-щэ. Дэ нобэ адыгэбзэм етта етта увыпӏэрэ, абы хуэтщӏ пщӏэмрэ теухуауэ къапщтэ нэужь, нобэрей адыгэбзэ жыхуэтӏу дэ дыбжу адыгэбзэу дыбжу нобэ дызытепсэлъыхьыр, абы ипкъ иткӏэ мыбы уегупсысынри е мыбы утепсэлъыхьынри дыхьэшхэн мэхъу, щхьэ пӏу щытым нобэ дэ зыри пщӏэ хуэтщӏым адыгэбзэм, нобэ лъахъэ итлъхьауэ адыгэбзэм. ӏэпщэхъу къитлъхьауэ, и бзэр щыддыкӏауэ, езыр зэрыщыту нэрымылъагъу тщӏауэ, еуэ ехькӏэщӏэ нэгъуэщӏ къафэ къыдогъафэ нэгъуэщӏ щыгъынхэр щыхъуу. Адыгэбзэ жыхуэтӏэм. Адыгэбзэр къэптӏэщӏыжрэ, псогуэри а лъахъэр къэбутӏыпщыжрэ, Хуит къэпщӏыжрэ езыр-езырурэ бзэм и кӏуэцӏкӏэ къыщекӏуэкӏ процессхэр сыт жыпӏэрэ уеплъыжын щӏэбдзэ нэужь, мыбы къыбжиӏэну жыхуэпӏэр гъэщӏэгъуэн дыдэщ. Бзэр къыпӏурилъхьауэ къыщыпӏурилъхьам щыгъуэ уигъэлъагъуну зыхуеяр щӏэрыщӏэу къэплъагъужрэрэ уи нэгу къыщӏэуву, уи нэгу щӏэкӏыу ауэдэу мэхъур. Уи нэгу къыщӏэувурэ уи нэгу щӏэкӏыжу мэхъур мыр, щӏэрыщӏэу. Япэ дыдэ бзэ къыщыпӏурилъхьам щыгъуэ, къыщыпӏурилъхьам щыгъуэ, сыт къыджиӏэну зыхуеяр, къыщыпӏурилъхьам щыгъуэ, сыт дигъэщӏэну хуеяр, сыт тщӏэну зыхуеяр, сыт дигъэцӏыхуну, дауэдэу дызэрыцӏыхун хуеяр, сыт къэтцӏыхун хуеяр, мис ахэр зыкъэмыну щӏэрыщӏу къыбопщытэжри, щӏэрыщӏу абы теухуауэ гупсысэн щӏыбодзэж, мыбы ухыхьэ нэужь.
Дымыжэкъуэу дапхуэдэ щӏыкӏэкӏэ джа къэтпщытэжа зэрыхъунур?
Уэлэхьи умыгъэжэкъуэн, дэнэ узэжэкъуэнур? Адыгэбзэм хэт едэӏуэфыр иджыпсту? Хэт щӏэдэӏуфыр? Хэт щӏэныгъэ иӏэу адыгэбзэ дыдэм и кӏуэцӏкӏэ езы адыгэбзэм жиӏэр сыту пӏэрэ жиӏэу? Адыгэбзэм щӏэдэӏу, адыгэбзэм зыгуэр иригъэщӏэну хуэмейуэ. Адыгэбзэм зыгуэр иригъэлэжьыну хуэмейуэ. Адыгэбзэм зыгуэр кърихьыну хуэмейуэ. Зыгуэрым зыгуэр жриӏыну хуейуэ, ауэдэу щымыту-щэ. Зыгуэр иритепщэну хуэмейуэ, зыгуэр къритепщэну, зыгуэр ирищӏэну хуэмейуэ. Езы адыгэбзэм сыту пӏэрэ жиӏэр жиӏэу хэт иджыпсту лажьэр? Мис апхуэдэ упщӏэр зыхуэдгъэувыж. Мис ауэдэу уеплъ нэужь-щэ зэи ужэкъуэнкъым. Ауэ мыр зэзгъэщӏэнщи, зыгуэрым сеуэнщ. Мыр зэзгъэщӏэнщи, зыгуэрым сыхэӏэбэнщ, зыгуэр сыукӏынщ, зыгуэр къэсхьэхунщ, зыгуэрым степщэнщ, зыгуэр къыстепщэнщ жиӏэу-щэ ауэдэ ӏуэхугъуэ уигу илъ нэужь-щэ уэри ухэмыхьэн игъащӏэкӏэ. Ухыхьэнкъым, узыхигъэхьэнкъым икӏи. Зыгуэр уигу илъу узыхигъэхьэнкъым. Зыгуэр уигу илъу. Щхьэйубыртым иджыпсту къэхъур плъагъурэ? Псори зыщыгъэгъупщауэ. Ипэ дыдэ сыт къыджиӏэну зыхуеяр жиӏэу-щэ уегупсысын щӏэбдза иужькӏэ? Макъ къэсыхункӏэ зыгуэр къикӏыу убжын щӏэбдза иужькӏэ? А макъхэр зыкъэмыну щылажьа къэпщытри урикӏуэфын хуей? Мыбы псалъалъэри щӏэрыщӏу гъэувыжын хуей? Адыгэбзэр сыт жыӏэу? Мыбы адыгэбзэ зэрыбджу щыт ӏуэхугъуэри щӏэрыщӏэу гъэувыжын хуей, гъэпсыжын хуей. Зыгуэрым и фащэ щыпкъуэкӏэ, игъащӏэкӏэ адыгэбзэ хъункъым, адыгэбзи пхуэщӏынкъым. Мы адыгэбзэу гупсысэни щӏэбдзэн хуей, нобэ мы адыгэбзэу гупсысэ къекӏуэкӏ ӏупхыу. Мы адыгэбзэу нобэ екӏуэкӏы-щэ, адыгэ гупсысэн ӏупхыу-щэ, щӏэрыщӏэу адыгэбзэу гупсысэн щӏэбдзэжын хуей. Ауэ ар уэри абы щхьэкӏэ ужэкъуэну лъэкӏыныгъэ зиӏэ куэд сэ сымылъагъу иджыпсу. Жэкъуэну хуей куэди слъагъукъым пэжыр жыпӏэм.
Адыгэбзэм и псалъэр, мис мы еплъыкӏэщӏэр къэплъытэу щытмэ, дапхуэдэ щӏыкӏэкӏэ ухуа хъурэ? Макъ къэсыхункӏэ, зы гуащӏэ гуэру къызыщыгъэхъуи, гуащӏэхэр зыхэухуэна хъукӏэрэ, гуащӏэхэм зы лэжьыгъэ гуэр зэгъусэу здалэжькӏэрэ. Мис ауэдэ зыгуэрщ адыгэбзэм и псалъэр, щӏэрыщӏэу зэреплъыжын хуейр нобэ ди ӏуэхугъуэм. Псалъэмэкӏэ унэ хъун, унэ хъун ӏуэхугъуэр псалъэ. Унэ хъунымрэ унэ хъунымрэ мо хьэжрэт лъэныкъуэмкӏэ иджырикӏ Унэхъун псалъэм нобэ дэ дыунэхъури дызэрытӏысыжым ещхьу-щэ, унэхъуу итӏысыжкъым. Унэхъун псалъэ къызэрыкӏуэу, ей, унэ хъун! Унэ ухъуну, къохъуэхъу хуэдэу ӏуэхугъуэу макӏуэ. Хъуанэн псалъэри абы дежкӏэ дэ нобэ ди бзэм къикӏым ещхьу-щэ, Зы цӏапӏагъэ гуэр хуэдэу уэду щыт, шхыдэ хуэдэу, зыгуэр хуэдэу, ежи, ищие хуэдэу, иущие хуэдэу, ауэдэ зыгуэр къикӏыурэ. Иджы ар псалъэм и мыхьэнэр зихъуэж щыхъур-щэ? Псалъэр къызыхэкӏа? Псалъэр убз, убзыхуа, псыхь, псыхьа зэрыхъуа ӏуэхугъуэхэр, ар къыздикӏыр щыкӏуэдым дей, езы псалъэхэр адрей псалъэ, адрей бзэхэм ещхьу. Адрей бзэхэм сытым дей и мыхьэнэр хъуажэурэ, и мыхьэнэкӏэ хъуажэурэ къокӏуэкӏ сытым дей. Абы ещхь мэхъур адрей бзэхэми зыдрихьэжьэри, адрей бзэхэм я кӏапэлъапэ хуэдэу мэхъу уи бзэри. Адрей бзэхэм я кӏэрыхубжьэрыху хуэдэу мэхъу уи бзэри. Къикӏ ӏэи щымыӏуи, абы ипкъ иткӏэ, адрей бзэхэм зригъэщхькӏэрэ, адрей бзэхэм ядэгъуэгурыкӏуэу абы я жьы къыщӏихукӏэрэ, абы я гъэпсыкӏэм ещхьу гъэпса хъукӏэрэ, уэ уи бзэм и гъэпсыкӏэр умыгъэпсыж нэужь, псалъэхэми хъуажэ къыхокӏ. Псалъэхэм я мыхьэнэкӏэ зэхъуажэ къыхокӏ, псалъэхэри хъуа- хъуажауэ мэхъур языныкъуэхэм дей. Нобэ дэ ди бзэ къы- сказуемэти, префиксти, бзэ лъабжьэти, бзэ суффиксти жыӏэурэ ауэдрэ адрей европей бзэхэр Убзыхуа зэрыхъуам ипкъ иткӏэ урысыбзэри убзыхуа зэрыхъуам ипкъ иткӏэ адыгэбзэри убзыхуа хъу хуэдэу уеплъ нэужь, адыгэбзэм зыри хэбнэжынӏым. Адыгэбзэм хьикмэт гуэр къыщӏигъэщахэм ящыщ зыщ япэ ит макъыр. Ар абы къыкӏэлъыкӏуэ макъыр хуэлажьэу лажьэра? Япэ ит гуащӏэм къыкӏэлъыкӏуэ лажьэр хуэлажьэ уэду, къыкӏэлъыкӏуэ лажьэм Къыкӏэлъыкӏуу щӏэ, къыкӏэлъыкӏуэ макъым. Япэрей макъым зы гуащӏэ нэщэнэ гуэр къегъэлъагъуэри, къыкӏэлъыкӏуэ макъым а гуащӏэр зэрылажьэр къегъэлъагъуэ, ауэдрэ кӏуэурэ. Иджы мыбы префикс, суффикс жыпӏэу щӏэ, уежьэрэ префиксым мыхьэнэ имыӏэ уэду. Е префиксым сытым деи иӏэр зы мыхьэнэ гуэру убжрэ псалъэмэкӏэ урысыбзэм от. Отомстил, отошел, отдал, от псалъэмэкӏэ е вступил вошел вколол мис ауэдрэ абы ебгъэщхьурэ щӏэ, адыгэбзэми макӏуэ, машхэ, мафӏэ жыӏэурэ уегупсыс нэужь ар зыкӏи къемыкӏу, зыкӏи адыгэбзэм имызагъэ зыгуэр. Мафӏэ жыӏэм мыр нэхъыщхьэу мэлажьэ мыдей. Абы фӏыр хуэлажьэура? Ма кӏуэ жыӏэми абы ещыкъабзэ. Иджы мыр зэрылажьэ ӏуэхугъуэм къэппщыту. Ма хуэ жыӏэм мыр зэрылажьэ къэппщыту щӏэ? А мыр хуэуращ, мыр фӏэуращ, мыр кӏуэуращ, мыр джэуращ, нэгъуэщӏ къинэмыщӏ сыт, сыт мым ищӏу щытми щӏэ? А мыр зэрылажьэм ещыкъабзэу, мыр зэрылажьэм ещыкъабзэу, ар маджэм, ма Макӏуэм, малъхуэм, ма, мапщӏэм, сыт, сытри ищӏура. Мыра лажьэр. Иджы махуэ жыпӏа иужькӏэ махуэр дену дэ тлъытэр. Е свету тлъытэ къудейр. Иджы нобэрей бзэкӏэ уеплъ нэужь, нобэрей бзэ щӏэныгъэхэмкӏэ уеплъ нэужь, иджы глаголу мэлажьэ ар. Махуэ. Мазэ жыхуэпӏэр щӏэ иджы объекту зэрылажьэм ещыкъабзуи, глаголуи мэлажьэ. Зегъазэ мазэ. Мазэ. Ауэдэу адыгэбзэм щӏэ зы ӏуэхугъуэ закъуэ къикӏыу, а зы ӏуэхугъуэмкӏэ бубзыхуу араӏым. Адыгэбзэм япэ ит макъым псалъэ щыхъум дей, щыпсым дей, япэ ит макъыр, абы зы гуащӏэ гуэр къегъэлъагъуэри, а гуащӏэм хуэлажьэу къыкӏэлъыкӏуэ гуащӏэр, Абы епхакӏэрэ а гуащӏэр нэхъри щӏэзыгъэхуабжьу е гуащӏэр зэщӏыпӏэкӏэ зышэ, гуащӏэм зыгуэр иригъэщӏэжу зыгуэр хуэлажьэу дыкӏуэу. Зы ӏуэхугъуэщ адыгэбзэр зэрылажьэр. Ахэр къыбгурыӏуэу абы ипкъ иткӏэ езы адыгэбзэм зэрелэжьын хуейри, щӏэрыщӏу методикэ зэрыщӏын хуейри абы ещыкъабзэ. Псалъэмэкӏэ иджыпсту сэ моуэдэу сыбжынт ар. Зы макъ гуэр къэсщтэнти, а макъыр зыхэту хъуар псалъэр къестхэхынти. А макъым ипэкӏэ къыпыувэ нэужь, пашэ, пыр псалъэмэкӏэ, пашэ, нып, щапхъэ, пыр и кум иту, пыр япэ иту, пыр и кӏэм щыту, а пыр ауэдэу зэрылажьэр зы-зы къэмыну, къэппщытэкӏэрэ пым и лэжьэкӏэр къэпщӏэн, итӏанэ, пым жиӏэри къэпщӏэнщ ауэдэу. Ауэ пым мыхьэнэ имыӏэ хуэдэу, пыр префикс пщӏым е пыр суффикс пщӏы нэужь, абдежым адыгэбзэкӏэ упсэлъэну? Дэ нобэ дызыхурагъэса, дэ нобэ дызыхурагъэджа псалъэ къэхъукӏэмрэ псалъэуха зэхэгъувэкӏэмрэ а фэ иджысту къэвгъэунэхуауэ зи гугъу фщӏы еплъыкӏэмрэ зыкӏи зыхуэкӏуэкъымэ, зэрыжыпӏауи. Иджы зыхуэкӏуэ къудейм къыщымыну А префикс, суффикс псалъэ лъабжьэ нэгъуэщӏ къинэмыщӏ. Апхуэдэ щӏыкӏэкӏэ зызубгъуу, зэрыкӏыу къэхъу щӏэныгъэ. Ар щӏэныгъэ ирилъабжьу апхуэдэ еплъыкӏэщ иджысту щыӏэр. Атӏэ адыгэбзэр макъыбзэщ жыхуиӏэ еплъыкӏэм абы щӏэныгъэ лъабжьэ иӏыфыну, адыгэбзэр щӏэныгъэбзэ хъуфыну къыпфӏэщӏрэ? Адыгэбзэр нетӏэ зи гугъу тщӏарэ? Адыгэбзэм езым и кӏуэцӏым уиткӏэрэ, адыгэбзэм и кӏуэцӏым къыщекӏуэкӏ процессхэм зепткӏэрэ? Уэ наукэ пщӏыну ухэмыту, езы адыгэбзэм жиӏэм уедаӏуэкӏэрэ, адыгэбзэр зыхэпхыжынкӏэ хъун, зыхомыхыжынкӏэ хъун? Ауэдизкӏэ уцӏэпӏа хъуауэ щытым уи тхьэкӏумэмрэ уи бзэмрэ? пхузыхэмыхыжынкӏэ хъун икӏи зыхомыхыжынкӏэ хъун. Ауэ мыуцӏэпӏыщауэ, ауэ сытми ӏэхъуэтегъэкӏыу уеджауэ щытым, къыпфӏэмыӏуэхурэ уекӏуэкӏауэ щытым, иджыри щӏэрыщӏу, иджыри укъэпсэлъэжынкӏэ хъун укъэмыпсэлъэухэжауэ. Укъэпсэлъэж нэужь, адыгэбзэри пщӏэнкӏэ хъун. Адыгэбзэмкӏэ щӏэныгъэ бгъуэтын жыпӏэ нэужьэ мыдрей наукэ ӏуэхугъуэр езыр наукэ щыжыпӏэм дей, философие щыжыпӏэм дей, дин щыжыпӏэм дей. Абыхэм щхьэхуэу тепсэлъыхьыпхъэр. Занщӏэу къызэрыжыпӏэущӏэ, дэтхэнэ зы псалъэми, ауэдэ зы псалъэми, езым еплъыкӏэ иӏыж, еплъыкӏэ закъуэ мыхъуу, еплъыкӏэ зэмылӏэужьыгъуэ куэд иӏэщи, а еплъыкӏэ зэмылӏэужьыгъуэ куэдым я еплъыкӏэ нэхъыщхьэхэр сыт хуэдэ жыпӏэущӏэ, нэхъ мыхъуми еплъыкӏэ зытӏущ къэгъэлъэгъуэн хуей мэхъур. Абыхэм ухэпщхьэ нэужь, ар кӏыхьлӏыхь хъунщ. Дэтхэнэ наукэр сыт зиӏысыр жыпӏэрэ ущӏэупщӏэ нэужь щӏэ, нобэ. Наукэ жыпӏэу щӏэ нобэ щыӏэ ӏуэхугъуэр зэрыщыту къыщежьар жыжьэу уӏэбэжкӏэрэ, жыжьэу уӏэбэжкӏэрэ уеплъ нэужь щӏэ, къызэрежьа формэр, къызэрыкӏуэ формэр уеплъкӏэрэ, нобэ ар наукэ зэрыхъуамрэ, наукэм и нэщэнэ дыдэу ябжхэмрэ щӏэ. жаӏа гуэрыр иджы память, тхыбзэ, тхын хуейуэ щыту. А тхын хуейр мытхауэ щытым, ар щымыӏа хуэду, ар тепщу. А тха ӏуэхугъуэр зытхахэр абыхэм тхыдэ яӏэу, а тха щыӏа ӏуэхугъуэр зымытхахэм тхыдэ ямыӏэу, а тхыдэ зиӏэм а тхахэм ипкъ иткӏэ ар наукэ хъуауэ. Сыт пщӏэуэ щытми, ар птхауэ щытым, а тхам тха къикӏыжрэ щӏэ, а тхар тегъэщӏапӏэ хъуурэ, ар наукыу аращ нэхъыщхьэ дыдэу иӏэр наукэм. Щыӏа зыгуэрыр тха хъуауэ щытым, ар тегъэщӏапӏэ пщӏыкӏэ, къыкӏэлъыкӏуэ щыӏэ хуэдэуэ убжыр плъытэр. А научный оборотым хэбгъэхьурэ щӏэ, научну птхыурэ, ауэдэу птхыурэ укъекӏуэкӏыурэ. Ар щыӏа тегъэщӏапӏ, щыӏа хуэдэу щыӏэу, тха уэдэу щыӏэр тегъэщӏапӏэ умыщӏ нэужь, тха гуэр тегъэщӏапӏэ умыщӏ нэужь, игъащӏэ наукэ щыӏауи, наукэ ӏуэхугъуэ зепхуэу ябжынукъым зыми. Псалъэм щхьэкӏэ сэ иджыпсту физикэ ӏуэхугъуэ къэсщтэнщ. Физикэ ӏуэхугъуэ къэсщтэнщи, физикыу ябжу физикэм и разделышхуэу ябжу щыӏэ ӏуэхугъуэ гуэрхэр тегъэщӏапӏэ сщӏыкӏэрэ а тегъэщӏапӏэ сщӏам ипкъ иткӏэ а тегъэщӏапӏэ сщӏари скъутэжу е а тегъэщӏапӏэ сщӏар щӏэзгъэбыду стхы нэужь зыгуэр ар наукыура. Ауэ а физикэу ябжыр нобэ. науку ябжыр. Зыкӏи къизмыдзу, щӏэрыщӏу щӏэныгъэшхуэ гуэр зыгуэрыр къыкъуэурэ, си ӏуэхуи хэмылъу, уи ӏуэхуи хэмылъу, зыщӏыпӏэ къикӏрэ зыгуэрым къытхуихьрэ. Мыбдежым утыку къисхьэ нэужь, ар наукэкъым.
Наукэ щӏэпщӏын лъэпкъи щыӏэкъым. Ар хьэуэ, ар наукэкъым, ар научнэкъым. Ар изагъэкъым зыми. Абы и щыхьэт мэхъур мы Галилео Галилей жыӏэурэ

Хьэм ирагъэхьэхьэ гу хэмыдэ. Зыгуэрурэ хэтхэжрэ итӏанэ, аргуэрыр наукэшхуэ хъурэ, ауэдэу къызэрыкӏуэр. Ауэ ари сэ жыхуэсӏар щӏэ, абы щыгъуэми, тегъэщӏапӏэ а блэкӏар щӏэ, блэкӏар. Мы гъэщӏэгъуэн ӏуэхугъуэр иджы, иджы дызыхыхьар ауэдизкӏэ ӏуэху, псалъэн ӏуэхугъуэращи щӏэ. Псалъэм мыхьэнэ имыӏэу, псалъэр тхын щыхъуа ӏуэхугъуэмрэ псалъэр псалъэу щыта зэманымрэ и зэхэкӏыпӏэм деж сыт хуэдэ проблемэ къэхъу. Псалъэр тхын хъуахэм я ӏэужь наукэр. Псалъэр тхын хъуам и ӏэужь цивилизацэ, нобэрей цивилизацэ жыхуэтӏэр. Псалъэр тхын хъуам и ужь текстыр, текстым и ужь къэралыгъуэхэр, Къалэжьхэр иджыпсту мегаполис жыхуаӏэхэр текстым. А текстым и ӏэужь наукэ жыхуаӏэхэр. Абы и ӏэужь, абы ухэмыт нэужь уэ нобэ цивилизацэм ухэмыту мэхъур. Иджы а псалъэр псалъэу щыта зэманымрэ а текстыр къыщыхъумрэ и зэхуакум де зы гъэщӏэгъуэн гуэр къохъур. Псалъэр псалъэу щыта зэманым, псалъэм иӏэ пщӏэр ауэдизкӏэ лъагэти, упсэлъауэ щытым, къэппсэлъам и лъабжьэм ущӏэтыжу ущытын хуейт псалъэр зы магическэ ӏуэхугъуэ гуэру екӏуэкӏыу, а псалъэм псори ещӏэкӏыжауэ, псауэ, псыхьауэ, псэлъауэ, абы упсэлъа иужькӏэ, жыпӏа ӏа иужькӏэ, упсэлъа иужькӏэ, абы иужькӏэ Ар ӏэмалыншэу гъэзэщӏэн хуейуэ ауэдэу щыта пасэм щыгъуэ. Ауэ псалъэр тхауэ къыщыкӏуэм, абдежым занщӏэу хъуэжа мэхъу псори. Щхьэ жыпӏэу щытым псалъэр тха щыхъум де текст мэхъур. Псалъэр зыхуэпсалъэм къыздипсэлъыкӏым, емыпхауэ, А псалъэр зыгъэпсалъэмрэ зыхуэпсалъэмрэ щӏэпсалъэмрэ емыпхауэ, псалъэр тексту тхауэ щхьэхуэу щыплъагъум де, нэрылъагъуу щыплъагъум де, абы уриджэгу мэхъур. Зы текст къапщту нэгъуэщӏ текстым гуэпхэ мэхъу, гуэбдэ мэхъу, гуэбгъапщӏэ мэхъу, гуэбуд мэхъу, текстыр зыпкъыбгъэщэщ мэхъур. Дауэдури бгуэш мэхъу. Итӏэ, мыбы жиӏам трижыӏыхьыжу, мыбы жиӏам адрейм трижыӏыхьыжу, зым жиӏар зым иӏуэтэжу, зым жиӏар зым иӏуэтэжкӏэрэ, ар наукэ уэду, ар ауэдизкӏэ, Гъэбэгъуа мэхъу икӏи абрагъуэжь мэхъури щэ. Цӏыхухэр хэзэрыхьауэ, щӏыжаӏэри жаӏэри зыӏисыр ямыщӏэжу, ауэдэу къонэ цӏыхур. Къыздикӏыр щэ псалъэр пцӏыупс мэхъур. Пцӏыупс защӏэкӏэ укӏуэ мэхъур. Текстыр щэ текстыр. Ауэ гъэщӏэгъуэн щыхъур. Ущыпсалъэм де, пса хъуар щэ. Зыгуэр мэпсри щэ, а пса хъуар къребгъэлъагъуэра псалъэм. А пса хъуар зыхуэпсари а пса хъуар щыплъагъум де лъагъуу пса, ар лъагъуныгъэ гуэр иӏэу псалъэр лъагъуныгъэ уиӏэ хъууэ ауэдэ зыгуэрт зэманкӏэрэ. Ауэ тха хъуар щэ, тха хъуар. Ауэдизкӏэ къыщхьэщокӏуэт пса хъуами, щхьэхуэу псэун щӏедзэри, ар дауэдэу зыгуэбдэми зыхэбджэми хъуо мэхъур. Иджы ауэдэу щызыхэбджэм де, щызыхэбдэм де, щызыхэппщӏэм де, зыхэбгъапщӏэм де мыбдежым прецедент ӏэджи къохъур. Гъэщӏэгъуэн хъур, мыпхуэдэ гъащӏэкӏэ псэун щыщӏэбдзэм де, гъэщӏэгъуэн хъур мо псалъэр Узэрыпсалъэр хабзэкӏэ упсалъура? Хабзэшхуэхэмкӏэ, гугъэкӏэ упсалъура? Лъагъуныгъэкӏэ упсалъура? Гугъэкӏэ ущыпсалъэм де, лъагъуныгъэкӏэ ущыпсалъэм де, абдежым сытым де къекӏуэкӏыр зы хабзэр. А хабзэр бгъэзащӏэ нэужь, абы уэ сымыращ жыпӏэу къэувӏым, сэ сыгъэщӏэгъуэнщ жыпӏэу къэувӏым, сэ сылъэщщ жыпӏэу къэувӏым. Уэ е хабзэр бгъэзащӏэ, е бгъэзащӏэкъым, е упсалъэ, е упсалъэкъым. Аращ а гурыӏуэгъуэ дыдэр. Сытым деи а ритуал хуэдэ зыгуэрхэм деи а псалъэм щигъэзащ.